Dia dhaoibh a chairde, fáilte ar ais chuig an gcainéal. Inniu tá muid ag tosú ar shraith nua darb ainm Tae agus Plé. So an rud a dhéanann muid anseo ná, roghnóidh mise topaic, déanfaidh mé plé air agus beidh fáilte romhaibh bhur dtuairimí a roinnt freisin. So inniu tá muid ag déanamh plé ar leabhar Mhichíl Uí Choileáin, The Path to Freedom. So, tá aithne ar chách ar Mhícheál mar dhuine de na figiúir is tábhachtaí I gCogadh na Saoirse, rinne sé idirbheartaíocht ar son an Chonartha Angla-Éireannach 1922. Fuair sé bás go gearr ina dhiaidh sin agus tá íomhá de mar shaighdiúir sórt fíochmhar. Ach smaointeoir domhain a bhí ann agus cúpla bliain ó shin, fuair mé amach gur scríobh sé leabhar go gearr roimh a bhás agus bhí sé fíorspéisiúil dul isteach i meabhair an fhir sin agus éisteacht lena chuid smaointe. So, caitheann sé cuid mhór den leabhar ag cosaint an chonartha idir an Dáil agus rialtas na Breataine. Now, nár chruthaigh sé teorainn in Éirinn, nár choimeád sé móid dílseachta sa pharlaimint, nár choimeád sé an rí mar cheann stáit. D'fhoghlaim mé go leor faoin bhfear mór ag an bpointe seo. B'fhear réadúil é. Thuig sé nach raibh poblacht iomlán ar fáil san idirbheartaíocht, gan bhaol de chogadh scriosach eile, agus cogadh a raibh seans ollmhór air go dteipfeadh air. Tá tagairt cháiliúil uaidh ina ndúirt sé nár thug an Conradh an tsaoirse a theastaíonn ó gach náisiún ach an tsaoirse í sin a bhaint amach. B'é an rud is tábhachtaí d'Ó Coileáin ná go raibh Arm na Breataine ag fágáil, nach mbeadh Rialtas na Breataine in ann dlíthe a chur i bhfeidhm agus go mbeadh an Rialtas in Éirinn in ann a roghanna féin a dhéanamh. Ní raibh grá ag Ó Coileáin ar smaointí, ar fhoirmlí politiciúla ná ar fhoirmeacha rialtais. Bhí grá aige ar a thír, ar a mhuintir. Agus ba é sin an rud is tábhachtaí dó. Theastaigh rialtas uaidh ina mbeadh Éire saor, a roghanna féin a dhéanamh maidir lena dul chun cinn féin. agus chonaic sé an deis a bheadh ag an Saorstát é sin a dhéanamh. Maidir leis an Tuaisceart, cheap seisean go mbeadh aontú dosheachanta nuair a d'fheicfeadh na hAontachtaithe an rath a bhí ag an náisiún nua. Cheap sé go mbeadh Protastúnaigh agus Caitlicigh in ann teacht le chéile le fágáil na Breataine. mar bhí seisean den tuairim go raibh an Bhreatain ag cur na bProtastúnach i gcoinne na gCaitliceach agus nuair a bheidís imithe, bheadh aontachtaithe agus náisiúnaithe in ann teacht le chéile taobh istigh d'aon tír amháin. Bhí sé den tuairim gur cheart iad a mhealladh in áit iad a bhagairt. Anuas air sin, bhí sé sásta glacadh le rogha na ndaoine agus vótáil siad ar son an chonartha. Níl aon amhras orm, mar shampla, dá ndiúltófaí é, go mbeadh sé sásta troid i gcoinne na Breataine arís, mar a rinne sé roimhe. Ag breathnú chun tosaigh anois, an raibh an ceart ag Ó Coileáin? I roinnt slite bhí. Thug an conradh an cumas don Saorstát roghanna náisiúnta a dhéanamh.

Seachas díriú ar an obair dhiúltach, é sin ná an ruaig a chur ar na Breatanaigh, thosaigh muid ag díriú ar an obair dhearfach, é sin ná Éire a Ghaelú. Ba chuma dá mba rud é go raibh saighdiúirí agus rialtas na Breataine ag fágáil, is faoi mhuintir na hÉireann agus faoi rialtas na hÉireann a bheadh sé an ruaig a chur ar smaointe gallta, ar nósanna gallta agus ar an teanga ghallda. Insíonn sé stair na tíre, le sean-náisiún éagsúil ar an oileán, le cultúr, le nósanna, le dlíthe éagsúil nár bhraith ar chumhacht phoiliticiúil. Ba mhuintir iad na Gaeil is cuma dá mbeadh nó muna mbeadh Ard-Rí acu. Níor bhraith an nasc sin ar chumhacht ag teacht ó bharr ach tháinig sé go nádúrtha ó na daoine. Ansin tháinig Sasana. An polasaí a bhí ag na Sasanaigh, dar le Ó Coileáin, ná cúige de Shasana a dhéanamh d'Éirinn agus í a úsáid dá maitheas féin. Chun é seo a chur i gcrích, fuair siad réidh le comhúinéireacht na talún agus chuir siad tiarnaí talún Briotanacha isteach, chuir siad clann i gcoinne clainne agus taoiseach i gcoinne taoisigh. Bheadh ar na Gaeil dearmad a dhéanamh ar an seansaoirse a bhí acu agus glacadh lena n-áit faoi na Sasanaigh. Agus bheadh orthu brath ar na Sasanaigh do gach rud. Mar samhlaigh tú féin, ag obair ar thalamh gur le tiarna talún Sasanach, ag labhairt an teanga a thug Sasana duit, ag. glacadh le nósanna Sasanacha. An bhfuil tusa chun bás a fháil ar son na hÉireann? Conas gur féidir bás a fháil ar son, mar shampla, nós agam, an saol Gaelach, muna raibh aithne agat air riamh? Mar a dúirt Ó Coileáin, bhí dearmad déanta ar ár ngrá agus ár n-ómós Gaelach do nithe an mheabhair agus an charachtair, ár mbród san fhoghlaim. sna healaíona as a rabhamar cáiliúil, i scil mhíleata, i ngaisce aclaíochta, sna rudaí ar fad a bhí mar ghradam againn ó ré Chormac Mac Airt agus Naomh Pádraig rompu. Sna seanlaethanta bhí cearta ag gach duine, ní ó rialtas lárnach ach ó struchtúir na sochaí. Bhí an mhuintir aontaithe go horgánach ag cúlra comónta. Theastaigh uaidh go mbeimis in ann a bheith mar Éireannaigh bhródúla, daoine uasle agus morálta, ní cóip éadmhar ag iarraidh taispeáint don domhan gur féidir linn a bheith díreach cosúil leis na Sasanaigh. Cáineann sé an stage Irishman, mar a ghlaonn sé air, duine a dhíríonn ar an gcearrbhachas agus ar an ól níos mó ná rudaí den spiorad. Chonaic sé na hÉireannaigh mar dhaoine le grá don fhoghlaim agus don chomórtas, daoine a léirigh ómós ar laochra, ní ar phostanna nó ar theidil áirithe, daoine a bhí chomh cinnte inár gcultúr féin nach bhfuil orthu brath ar chultúr eile. Dúirt sé go mbeadh an ceol agus an litríocht agus an ealaín do chách, ní d'aicme faoi leith, agus bheadh sé sórt cosúil le frithchaitheamh, frithchaitheamh na ndaoine agus spiorad na náisiún. Arís, is féidir linn breathnú ar na smaointe seo céad bliain níos déanaí. Bhí an ceart ag Ó Coileáin gur faoi na daoine a bheadh sé na hathruithe seo a dhéanamh. Mar shampla, maidir leis an nGaeilge, tá sí dulta i léig in áiteanna sa Phoblacht agus tá sí tar éis méadú in áiteanna sa Tuaisceart. So, braitheann sé sin ar rogha na ndaoine, ní ar pholasaí ón rialtas. Agus labhrann sé i slí álainn faoi shochaí na hÉireann. Deir sé nach mbraitheann ár náisiúntacht ar rialtas ach ar an nasc comónta atá acu, agus feictear é sin go ríshoiléir, ceapaim, nuair a bhuaileann beirt Éireannach le chéile thar lear. An chéad rud a deir siad ná, 'Cárbh as duit, an bhfuil aithne agat ar an duine seo? Ó, sin mo chol ceathar. Agus ní, ní fheicim é sin le daoine as tíortha eile. Tá an nasc sin chomh soiléir le feiceáil, is cuma cén áit ina bhfuilimid. Agus é ag caint faoin nGael idéalach, ní thugann sé tús áit don chumhacht fhisiciúil. Ní hamháin gur duine láidir é, ach tá sé ealaíonta, spioradálta, tá suim aige san ealaín agus sa smaoineamh. Agus é ag lua na ndroch-nósanna faighte ó Shasana, you know, smaoiním cad a cheapfadh sé faoi ghrúpa gasúr ag déanamh díospóireachta faoi Love Island nó scéalta faoi shaol pearsanta na n-imreoirí Premier League. Agus cad a shílfeadh sé faoi Shráid Camden ar Lá Fhéile Pádraig mar phóstaer dár gcultúr? Níl fhios agam. Nuair a luann sé an tsaoirse, ní chiallaíonn sé a bheith in ann do rogha rud a dhéanamh. Ciallaíonn sé an tsaoirse a bheith Gaelach. Agus bhraitheadh rath na sochaí ar charachtar na ndaoine. Bheadh an bóthar garbh ach, mar a deir sé, inspioráideach agus corraitheach. Ní ag rá 'ok lads, tá an obair déanta anois, ligigí bhur scíth' a bhí sé ag rá. Tá sé ag tabhairt cuireadh do dhaoine leanúint ar aghaidh leis an réabhlóid, an réabhlóid é sin le héirí níos Gaelaí, Tá cúpla líne spreagúil ag Ó Coileáin maidir leis an nGaeilge. An tagairt atá aige ná, 'Conas gur féidir linn ár smaointe is caolchúisí agus ár mothúcháin is fíneáilte a chur in iúl i dteanga eachtrannach? Chuir sé Éireannaigh ag leanúint nósanna Sasanacha agus ag labhairt Béarla i gcomparáid le duine ag caitheamh éadaí nach n-oireann dó. Thuig sé go bhfuil i bhfad níos mó i dteanga ná focail agus gramadach. Má tá dara teanga agat tuigeann tuigeann tú. Tá bealach éagsúil smaointí a chur in iúl, tú héin a chur in iúl, nasc a chruthú le daoine eile. Rud amháin faoin nGaeilge ná go mbíonn sé níos éasca ceapaimse a bheith níos oscailte le daoine eile agus níos níl fhios agam cairdiúla le daoine eile agus níos greannmhara. Ceapaim go mbíonn gach rud níos greannmhara as Gaeilge. Téama eile nach féidir a bheith muiníneach agus bródúil gan do chultúr agus gan do theanga féin. Mar shampla, ní féidir leat a bheith muiníneach sa seomra ranga más gá duit na freagraí ar fad a chóipeáil. Bítear níos bródúla as teach nuair is leatsa é, in áit a bheith ag fanacht ar tholg i dteach duine éigin eile, mar shampla. Ceapann Ó Coileáin nach féidir linn a bheith compordach mar Éireannaigh gan ár rudaí féin a bheith chun tosaigh, agus teanga san áireamh, agus sin rud a thugaim faoi deara nuair a labhraím le hÉireannaigh nach bhfuil Gaeilge acu. Deir siad rudaí cosúil le Tá a dteanga féin ag gach muintir eile san Eoraip, cuireann sé náire orm nach bhfuil mo theanga fhéin agam. Deir siad go bhfuil éad orthu roimh Ghaeilgeoirí mar tuigeann siad go bhfuil siad ag cailleadh amach ar rud éigin, ar ghné an an-tábhachtach denár gcultúr. So, sin cúpla smaoineamh uaimse. Ba bhreá liom cloisteáil ó éinne eile má tá smaointe agaibh.